Eh, aw minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati ninnu na wali kelen aw minnu bɛ k'an kɔlɔsi eh, nin wagati ninnu na eh, video la aw ka bɔlɔlɔ siraw fɛ a ka page siraw fɛ a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la farafinna farajɛla europe an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔw la eh, ka tanni bila ka taa ala ma eh, bi ale min kɛnɛ yira an na ka barika da an karamɔgɔw ye ka barika da an fa n'an baw ye eh, ka barika da diɲɛ maa ɲumanw ye eh, o tɛmɛnen kɔfɛ eh, bi hali bi laturu bunakun na eh, laturu kɛnɛ kan eh, min bɛ labɛn kɔrɔlen eh, découverte média ani ss production fɛ an ka ɲininiw hali bi o kɔnɔna la a nana an bila laturu ni dolo dɔnbaa dɔ kan eh, min eh, maa tɛ ale kofɔ hali bi laturu dɔnniya kan farafinna farajɛla mali kɔnɔ yan nɔ eh, n'o ye professeur gawusu kulubali ye yanni an bɛ don an wulikun kɔnɔna na eh, ka na ɲininka laturu kɛnɛ kan an bɛ hali bi eh, kuma pase professeur gawusu kulubali yɛrɛ ma hali bi a k'a yɛrɛ kofɔ maliyɛnw ye farafinna ye farajɛla ye asie europe maa minnu t'a dɔn ko professeur gawusu kulubali ye jɔn ye a bɔra jɔn ni jɔn na a bɔra yɔrɔ jumɛn ɛ ka sigi bi titibugu la ɛ laturu baara ni dolo baara kan professeur kuma b'i bolo auzubillahi mina shaitani rajim assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu n ka foli bi lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye gawusu kulubali don ka bɔ miyankala kucala zangorola bari ka kɔrɔ o de don o la mɔgɔ caman b'a faamuya o sira in de kan n ye maliyɛn ye n ye kucala région mɔgɔ ye bon kucala fan minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko miyankala n ye miyanka de ye n bɛ bɔ miyankala miyankala dugu dɔ fana bɛ yen ko zangorola zangorola ye ne faso ye voilà an bɛ don min na komi bi hali ne ka sɔrɔla n bɛ bamakɔ sigi la yan zangorola de ye ne yɛrɛ faso ye kucala mara kɔnɔ miyankala kɔnɔ awɔ alihamdulilayi ɛɛ professeur o ɲininkali tɛmɛnen kɔfɛ i yɛrɛ kofɔ bannen kɔfɛ professeur i ye a yira an n'an ka masala tɛmɛnenw kɔfɛ kabini sanji tan duuru i ka alikuranɛ kalanw tɛmɛnen kɔfɛ eh, ala ka hinɛ i karamɔgɔ la n'o ye sɛki bunama eh, dunbuya dunbuya ye makala eh, jamarabugu professeur ala ka hinɛ ni alisilamɛ o tɛmɛnen kɔfɛ i ka laturu kalanw ni laturu dɔnniya parce que kalan ani dɔnniya a tɛ kelen ye eh, fo ka na bila laturu baarali ka na i ka ɲininiw na jamana kɔfɛ eh, ka n'i kɛrɛnkɛrɛnya laturu dɔnni ni dolo dɔnni na eh, professeur fo ka na baarabolo ni kalanso dayɛlɛ bi laturu ko kama professeur mali kɔnɔna na professeur o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a yira k'a fɔ disi gosi ko don ɛɛ ka nɔngɔn forokɔrɔ forokɔrɔ kajo jitumu balaw bala sabali bala kulubali olu to nin jamana in kan yan min ye disigosiko ye da ma dogo a la kuma si ɛɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ e ka taa i ka ɲininiw kɛ kɔfɛla la kalan na k'a ye k'a fɔ ni i kan ka dan yan ma laturula ninnu tɔgɔ fɔlen o bɛ maa bɔ eh, mais ka taa ɲininiw kɛ kɔfɛ professeur an bɛna ɲininkali min k'i la mun de y'i bila kɔfɛ taa la ka taa laturu dɔnniya ka taa dɔ fara kan eh,
n ka foli laselen kɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen eh, kɔfɛ taa ko kuma n da ma dogo a la bari n y'a fɔ ka da ko caman kan mali kɔnɔ yan bi ani farafinna n'i y'a jateminɛ dɔnni sira o sira bi anw bolo yan n'i jɔ k'i bolo kɔrɔta a la i bɛ cɛ ba kelen sɔrɔ min bɛ se k'i bolo jigin dɔnni sira o sira anw fɛ yan farafinna mali kɔnɔ yan nka dɔnni kelen b'a la dɔnni kelen b'a la ni mɔgɔ dɔw ko k'u b'i bolo jigin o la olu b'i bolo jigin parce que k'u b'a fɛ u ka dɔn o ye yɛrɛ jira ye n'o tɛ o dɔnbaa man ca o ye laturu dɔnni ye ne ye laturu ne ye laturu sɔrɔ yan mali kɔnɔ yan ne yɛrɛ bangena ka laturu sɔrɔ mali kɔnɔ bi ko tɛ i n'a fɔ i da sera jitumu bala minnu ma olu tile ma k'an ɲɛ na mais hali sini fo ka taa diɲɛ wuli u tɔgɔ bɛ fɔ voilà dawula ko dan ye olu ta ye mais anw bɛ k'a ɲini cogo min na tɔgɔ ni dawula ɲini cogo min na olu m'a ɲini ten an parce que telefɔni kun tɛ yen telew ni fɛnw kun tɛ yen mais fo san kɛmɛ naani san kɛmɛ duuru kɔfɛ u tɔgɔ bɛ ka fɔ fo ka diɲɛ wuli u tɔgɔ bɛ ka fɔ dɔwɛrɛ m'a kɛ eh, baara ɲumankɛ de don wala baara ɲumankɛ don a ye fɛn min kalan k'a dɔn a ye baara kɛ n'a tiɲɛ ye o dɔrɔn de don bɔn o de la ne y'a ɲini k'a dɔn de laturu dɔnni bɔra mini bari yanni ka kuma diɲɛ ko ko la a dɔn fɔlɔ fɛn min don wala laturu bɔra mini walasa jitumu bala yɛrɛ k'a sɔrɔ jinɛw de y'a kalan wa tari mɛlɛkɛw de y'a kalan tari a sugora a la de bɔn ne nana ye k'a fɔ ko nin si tɛ mɔgɔ de y'a kalan na mɔgɔninfin sen fila o de ye jitumu bala kalan turabu la a sababu n'i y'a jateminɛ o waati tɛmɛnenw na ezipisiyɛnw kun bɛ yaala ni baganw de ye misiw ni sagaw i n'a fɔ an fɛ a bɛ kɛ cogo min na san waati dɔ de bɛ yen ezipisiyɛnw bɛ bɔ ni baganw ye ka yaala kungo kɔnɔ ka taa baganw dumuni olu yɛrɛ bɛ waso n'u ka baganw fa cogo de ye o baganyaala senfɛ ezipisiyɛnkɛ dɔ nana jigin jitumu bala ka so dunanya de la o dunanya in kɔnɔna na a bɛ to ka laturu da ka kunnafoniw ɲini biki b'a bolo papiye b'a bolo sɔɔni a b'a sigi a bɛ laturu da n'a ye laturu da a bɛna kuma dɔw fɔ bala ka so kɔnɔ kow la ko minnu tɛmɛnen ka ca san mugan ye a bɛn'i da don olu dɔw la k'a fɔ bala yɛrɛ kamana ganna nin ye dɔnni nasuguya min ye o de kosɔn a ye dɔnni nege minɛ egyptiɛnkɛ in bolo fo a y'a kalan dɔnni na laturu bɔra egypte ka na bala sɔrɔ jitumu kɔnɔ k'a kalan laturu la yennɔ k'a sɔrɔ a ma taa egypte mais egypte dɔnni nan'a sɔrɔ yan bala ka laturu ko nana ten a yɛrɛ nana ka na laturu minɛ n'a bolo fila ye k'a minɛ ni sɛbɛ sɛbɛ ye a ma ŋanamu ŋanamuli ko wɛrɛ don a la laturu jinɛ tilala ka bɔ a ye tuguni parce que dɔnni min don dɔnni jɛlen de don n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ sigatɔ ye laturu la ale yɛrɛ de ma tiɲɛ sɔrɔ wala dɔnni jɛlen don bɔn ne nana o de dɔn ka sɔrɔ ka wuli ka cɛsiri jala ta fo ka taa n sen jɔ ezipiti jamana dugukolo kan parce que n b'a fɛ ka laturu dɔn a fɔra k'a bɔra yen de n y'a sɔrɔ fana tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɔra yen n y'a sɔrɔ a bɔra yen bari yennɔ namara tɛ kalan na o n'i b'i bɔ yen n'i ye kalan kɛ n'i b'i bɔ yen n'i ye maliyɛn de ye n'i bɛ bɔ yen u bɛ diplôme min dilan k'a d'i ma maliyɛn mɔgɔ hakɛ min delila ka taa Egypte ka taa laturu kalan u b'o nombre hakɛ sɛbɛn i ka diplôme na nin mɔgɔ hakɛ de delila ka bɔ mali dugukolo kan min nana laturu kalan yan n'i ye burukinabɛ n'u b'i ka diplôme d'i ma u b'a sɛbɛn a kan nin mɔgɔ hakɛ de bɔra burukina dugukolo kan min nana laturu kalan yan donc o la laturu ye dɔnni min ye mɔgɔ o mɔgɔ taara laturu kalan egypte i ka jamana kan i b'a dɔn tigitigi min b'i ɲɛ ani min t'i ɲɛ i b'o dɔn han voilà i b'a dɔn tigitigi cɛ min b'i ɲɛ laturu la walima i ni min ye kelen ye i ka jamana kan i b'a dɔn voilà donc ne ka munumunu kɔnɔna na ka taa laturu kalan ka dolo kalan bari n y'a dɔn n'i ye laturu jalan kalan n'i ma dolo kalan ka fara a kan fu de b'i bolo voilà fu dɔrɔn de don i t'a kɛ tamasiyɛn ji dɔrɔn de ye mɛ i tɛ se ka mago dilan pour que ka se ka saraka fɔ adamaden ye a k'a bɔ a mago ka dilan o b'a sɔrɔ i ye dolo de dɔn voilà n'i ye dolo dɔn i bɛna maanifin yɛrɛ dolo dɔn dolo sugu jumɛn bɛ karisa la joli don jumɛn datugulen don jumɛn dayɛlɛlen don i bɛna o bɛɛ dɔn e ma mɔgɔ dɔw ye olu bɛ san tan kɛ yala la dɔnnibaaw nɔfɛ. u bɛ k'u ko bɛɛ ka nasi la u bɛ ko bɛɛ ka yiri la sɛbɛnw b'u kunna mɛ laɲini kelen a ma sabati wa u dun bɛ nafolo bɔ nin bɛɛ fana na ka di dɔnnibaaw de ma mɛ laɲini kelen ma sabati mɔgɔ don mɔgɔ minnu dolo datugulen de don bɔn mɔgɔ min ma dolo kalan ni mɔgɔ dolo datugulen taara o ma ko ka fɛn dɔ kɛ e walasa e ka garisigɛ sɔrɔ a bɛ taa dɔ fara i kunko kan a bɛna dɔ fara i doni kan sisan gɛlɛya tɔ bɛ juguya ka taa a fɛ bari en tant que dolo in ma dayɛlɛ walahi i bɛ fu kɛ nasi koko tɛ yiri koko tɛ dolo dɔnbaa dɔrɔn de bɛ sɔrɔ ka dolo dayɛlɛ nin munumunu bɛɛ kɔnɔna na ka na mali kɔnɔ yan bi ka na n yɛrɛ sɔrɔ mali kɔnɔ yan komi ne ye layidu dɔ ta n ko n bɛ taa egypte n bɛ taa waati min na hali n'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ hali n'o y'a sɔrɔla bi tɛ mɛ n ye layidu min ta ko n bɛ taa laturu dɔnni kalan ka na n'a ye ka n'a di farafinna ka n'a dɔnni di mali dugukolo kan n y'o layidu min ta n b'o dafa n bi o sira de kan o layidu dafa in n b'o o sira in de kan n ko o de nana ni laturu cili tableau kan k'a jira mɔgɔw la nin yɛrɛ filɛli dama a bɛ maa kalan k'a filɛ dɔrɔn i dabali bɛ ban laturuden min tɔgɔ ko lomara n'i y'i sigi k'a filɛ sisan nin bɛɛ ye lomara ye mɛ mun na a cayara i bɛ sanfɛla ninnu lajɛ dɔrɔn laturuden minnu ye lomara ninnu bila e k'olu lajɛ bani o la kabi ye e yɛrɛ laturudala bɛn'a dɔn k'a fɔ ko e y'i yɛrɛ mago sa a mɛnna walahi awɔ ni laturudala nin filɛ laturudala bɛ sin ka ite k'ale y'a yɛrɛ mago sa a mɛnna bari fɛn min bɛ anw fɛ yan o ye ni lomara nana sigi nin yɔrɔ in na a bɛ saraka ni nin fɛn ye o de bɛ anw fɛ yan mais n'i sigi k'a lajɛ k'a ye ko lomara ye seegin bɛɛ de ye e dun ye minnu saraka e t'a dɔn min ni min y'u jigin seegin in na jumɛn ye lomara ye min kan ka hɛrɛ lase e ma seegin in na jumɛn ye lomara ye min kan ka tɔɔrɔ lase e ma jumɛn saraka ye dunta ye e fɛ walasa i ka se k'i ka laɲini sɔrɔ jumɛn saraka ka kan ka bɔ kɛnɛma walasa i k'i ka laɲini sɔrɔ wala k'a sɔrɔ da ma don a kuma la n'i y'a lajɛ tan dɔrɔn i b'i yɛrɛ kalan n'i y'a ye ne bɛ kuma dɔ fɔ mali kɔnɔ farafina kɔnɔ n ko ne mago bɛ cɛ kelen na n da ma dogo a la ko de ne mago bɛ cɛ kelen na mali kɔnɔ min bɛ sɔn an ka sigi ka laturu kuma fɔ ɲinan y'a san saba ye n bɛ segin a kan bi tuguni cɛ kelen k'a daminɛ ɲinan na fo fo san mugan n mago bɛ cɛ kelen na min bɛ sɔn mali kɔnɔ k'a fɔ k'an ka sigi ka laturu kuma fɔ n mago b'o cɛ kelen na o de kama n ko dɔnni dɔw bɛ yen mɔgɔ b'i bolo kɔrɔta n'o ye dɛ mɔgɔ b'i bolo kɔrɔta n'o ye kuranɛ dɔnni mhm. a ti kunna ko n bɛ n bolo kɔrɔta ni kuranɛ dɔnni ye kuranɛ dɔnbaabaw bɛ yan. hafizi kuranɛw bɛ yan minnu kalannen don kuranɛ la ka tɛmɛ n kan n tɛ se ka n bolo kɔrɔta ni kuranɛ dɔnni ye koloni fana bɛ yan min bɛ filɛli kɛ n tɛ se ka n bolo kɔrɔta ni koloni dɔnni ye bɛlɛfililaw bɛ mali kɔnɔ ne ma o fana kalan kalajan dabaw bɛ yen n ma nin si kalan minnu bɛ kɔlɔsi tigɛ ka filɛli k'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen mais laturu so tan ni wɔɔrɔ in mankan bɛ so tan ni wɔɔrɔ in de nɔfɛ n bɛ se ka fɛn min jalen don ka jirijalan kɛ jirikɛnɛ ye walima ka jirikɛnɛ kɛ jirijalan ye laturu kɔnɔnalaw dɔn damiso la wala n'i y'a ye nin bɛɛ bɔra i ka ɲininkali in kɔnɔ a kun ye walasa faamuyaba ka sɔrɔ a la parce que an bɛ kuma la mais fɛn wɛrɛ cilen don tablo la fo da ka don o la dɔɔni k'o walanwalan adamadenw ye ni laturuden tɔgɔ ye ko lomara u b'a fɔ a ma ko furusoden don laturu furusoden mais u y'a kɛ furusoden ye mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ k'a lomara ko laturu kɔnɔ k'a bɛ muso dɔrɔn de tamasiyɛn o fana kɛra fili juguba de ye laturu furusoden don mais o t'a jira k'a fɔ k'a bɛ muso dɔrɔn de tamasiyɛn o de la ko caman bɛna laturudala ta tigɛ ma bari lomara mana n'a da jigi la ale bolo o ye muso de ye lomara mana da juguya la ale bolo o ye muso de ye o de kosɔn a cɛɲɔgɔn bɛ fɛrɛ a ma k'a ka maaya ban ale hakili la ko muso de don i y'a faamuya n'i taara laturudala fɛ ni laturudala k'i ma ko siyɔrɔ ni juguya ni lomara ko siyɔrɔ ni juguya o b'a fɔ k'i muso de bɛ k'i juguya o parce que furusoden de y'a fɔ wala i muso bɛ k'i juguya i bɛ to i muso sɛgɛsɛgɛli la so kɔnɔ mhm. ka to ka kɔlɔsi boli o kan kosɛbɛ bon k'a sɔrɔ i jugu cɛma dɔ de bɛ k'i dabali i ɲɔgɔnna soma dɔ walima i ɲɔgɔnna mɔri dɔ de bɛ kɛ ka ta don i la a b'e kunkolo la ko lomara in ye muso de ye toujours o bɛ tasuma don i la e yɛrɛ sigi i bɛna ye k'a fɔ i bolo banna pewu i dɛsɛra ko bɛɛ cɛn'i bolo nin de ye dɔnnibaa caman sɔrɔ wa i yɛrɛ bolo b'i yɛrɛ saraka nin lomara kelen in bɛ tila ka n'a f'i ye ko siyɔrɔ ni juguya k'a sɔrɔ e yɛrɛ e yɛrɛ siyɔrɔ la i ye saraka dɔ dun i siyɔrɔ la saraka min man kan ka dun i fɛ fiyewu ko o de y'i halaki k'i mago sa ni laturu ko la ko siyɔrɔ ni juguya o kuma na o yanni e ka taa maa wɛrɛ miiri siyɔrɔ la e yɛrɛ tɛ siyɔrɔ la wa i yɛrɛ b'a kɔnɔ han i yɛrɛ bɛ siyɔrɔ la wala n'a fɔra ko siyɔrɔ ni juguya yanni i ka taa baga i muso ma o e muso kelen tɛ siyɔrɔ la o e yɛrɛ fana bɛ siyɔrɔ la i bɛ to o muso saraka de la i b'i yɛrɛ saraka bari e yɛrɛ bɛ siyɔrɔ la bon walasa i ka dɔn k'a fɔ ko siyɔrɔ ni juguya ne yɛrɛ ko don wa tari maa wɛrɛ de ko don lomara caya kun de y'o ye dɔ b'a f'i ye ko i yɛrɛ don n'o nana o b'a f'i ye k'i yɛrɛ don i yɛrɛ ko don dɔ bɛ yen n'o nana o b'a f'i ye ko ayi i muso don dɔ b'a f'i ye k'i den don dɔ b'a f'i ye k'a fɔ ko maa wɛrɛ bɔra kɛnɛ ma ka na i ka so nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin lomara kelen de kɔnɔ ka nafolo di adamaden ma ka fa la ka fɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ lomara nin kɔnɔ i nafolotigilama yɛrɛ i fɛntigilama k'i bolo ban pewu k'i sigi sen sabara fila kɔnɔ nin de b'a kɛ a b'a kɛ laturudalaw la kiliyan minnu bɛ taa laturudala b'a kɛ olu fana na ale t'a dɔn walahi a t'a dɔn bamakɔ yan laturudala ba kelen n'i y'a ba kelen jɔ laturudala ba kelen bilahi k'an jɔ dɔrɔn k'an ka jɔ ka ɲɔgɔn filɛ dɔrɔn laturudala ba kelen min bɛ sɔn an ɲɛ ka bɛn ne yɛrɛ n ka jɔ ka ɲɔgɔn filɛ k'an ɲɛ bɛ kɛ naani ye min bɛ sɔn ma laturudala ba kelen la bamakɔ yan a ti mɔgɔ ba kelen la o tɛ sɔn parce que fɛn b'i bolo i ti min dɔn i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'i t'a dɔn laturudalaw b'a dɔn bilahi ko laturu b'u bolo k'u t'a dɔn olu yɛrɛ tigɛlen don laturu la a b'u bolo tigɛlen don a la u ma deli ka u yɛrɛ mago dilan n'a ye u ma deli ka maa mago dilan a la nka kɛmɛ soparila de yɛrɛ suturala n'a cilen yer'i bolo a bɛ fɔ k'i ye laturudala ye n bɛ misali kelen d'i ma n'i ye so fa boli la tew mɔgɔ bolo n'i ye so falen boli la mɔgɔ bolo ka tila k'a ye laturu b'a bolo walahi n'i bɛ taa nɔfɛ taa nɔfɛ boliko nata la n'o tɛ a ti laturu dɔn n b'o f'i ye n'i ye so falen boli la mɔgɔ bolo ka tila ka laturu y'a bolo mhm. walima ka boli den kelen mɔgɔ bolo ka laturu y'a bolo laturu a ti foyi dɔn laturu la walahi a t'a dɔn maa si ti laturu den kelen gindo dɔn k'i bɛ boli mara o ti kɛ diɲɛ kɔnɔ laturu den kelen n'i y'a gindo dɔn bilahi i ti boli mara yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i ye n da don o la sisan. Mhm. n bɛ boli tan ni wɔɔrɔ tɔgɔ f'i ye laturu so tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ mais mɔgɔ dɔw jandolen don ne dala kuma la kosɛbɛ i b'a dɔn n'i y'a fɔ dɔrɔn u bɛ sɔn ka taa kɛ ah, walahi n'i y'a fɔ dɔrɔn u bɛ sɔn ka taa kɛ boli tan ni wɔɔrɔ n bi olu tɔgɔ f'i ye laturu la o boli ninnu sɔnfɛn i bɛna ye k'a fɔ ko o ni laturuden sarakafɛn i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛɛ kelen ye walahi boli tan ni wɔɔrɔ o boli kelen kelen a sɔnfɛn a bɛ sɔn ni fɛn min ye k'a bɛ mago dilan o ni laturuden min bɛ kɛ k'a labɛn o laturuden sɔnfɛn a fila bɛɛ ye kelen ye ne b'a dɔn donc maa ti laturu dɔn ka boli mara ni boli b'i bolo n'i ye laturu gindo sɔrɔ i b'a bila mɔgɔ ti laturu dɔn ka tila k'a fɔ k'i bɛ taa boli mara o tɛ tiɲɛ ye n m'a fɔ boli min b'a bolo o tɛ tiɲɛ ye mais a ti laturu dɔn laturu min b'a bolo o de tɛ tiɲɛ ye voilà komi an bɛ ɲininkali kelen kɔnɔ n bɛ kuma nɔgɔya dɔɔnin ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo siga t'a la awɔ mais professeur yanni an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan o ti i ye eh, misali dɔ yi- di sisan k'a jira k'a fɔ ko laturu bɛ maa minnu yɛrɛ bolo n'u bɛ taa dɔ yɛrɛ fara a kan ko o ye u tigɛlen b'a la u ti- ne b'a fɔ u tigɛlen t'a la dɛ c'est u t'a dɔn de parce que n'i ka kuma b'a jira ni u b'a dɔn a ma se u ka dɔ wɛrɛ ta ka fara a kan voilà a b'o de jira n'i y'a ye k'u tigɛlen don a la u tigɛlen don a la olu fɛ ko karamɔgɔ min y'u kalan olu dalen don karamɔgɔ in na mais u fɛ ko dɔnni de tɛ tiɲɛ ye u yɛrɛ hakili la ko dɔnni in tɛ tiɲɛ ye parce que karamɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn kalan kalan a la kana de ale dan b'a karamɔgɔ la a karamɔgɔ y'a kalan nin de la ale dun ko baara mɔgɔ ye ka dɛsɛ foyi tɛ ka dilan ale y'a baara yɛrɛ k'a yɛrɛ ka kɛ jamatigi ye k'a ka kɛ nafolotigi a ma nafolo sɔrɔ a ma jama sɔrɔ bon ale tigɛlen don dɔnni in na nka a b'a dɔn ko mɔgɔw dalen don laturu la o kama a bɛ laturu tɔgɔ d'a yɛrɛ la parce que mɔgɔw dan bɛ laturu la wa mɔgɔw dan bɛ laturu la cogo min na laturu ka jugu ni o bɛɛ ye o de la n ko u ti kɛ ma la u ma deli ka mago foyi dilan n'a ye wa maa ti mago dilan a la ko o sikana bɔ laturudala bɛɛ la walahi maa ti mako kisɛ kelen dilan laturu la n'i ti dolo dɔn a ko k'o siga bɔ i la pewu o tɛ se ka kɛ dolo dɔnni bɛ bɔ yan de laturuso kelen o kelen a bɛɛ bɛ jiginko seegin seegin de kɛ kabi yen i donna dolo kalan kɔnɔ dolo bɛ laturu yɛrɛ de kɔnɔ o nin jiginko seegin min filɛ nin ye kabi yan i donna dolo kalan kɔnɔ wa cɛ o cɛ n'i ti dolo dɔn mako dilan laturu la o taara k'i dan o tɛ se ka kɛ awɔ. Professeur an ye faamuyaliba sɔrɔ nin na o mhm. tɛmɛnen kɔfɛ professeur eh, mhm. laturu eh, tiɲɛ ko e bolo mhm. k'a kɛ tiɲɛ don e bolo mais nin b'a jira an na k'a fɔ tiɲɛ don dɛ i b'i disi gosi ni an filɛ ka laturu eh, histoire la minnu tɔgɔ bɛ fɔ mais i yɛrɛ ka cɛsiriba o de ye nin se e ma bi fo k'a kɛ i b'i disi gosi n'a ye professeur o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ɲininkali min da o kan sisan o de ye laturu dɔnniya kɔfɛ est ce que maa nafa b'a la i ka dɔnniya yɛrɛ ɲini n'i ye laturu dɔn a ɲɛ bina nin maa nafa b'a la i ka dɔnniya yɛrɛ ɲini est ce que a b'a kun bɔ i ka dɔnniya yɛrɛ ɲini ka fara laturu kan n'a y'a sɔrɔ dɔnni bɛ ɲini ko fila de la kosɛbɛ Hmm? dɔnni dɔw bɛ yen n'a dir'i ma n'i y'a baara i b'a baara fo ka t'i sa alijinɛ nɔfɛ ko don dɔnni dir'i ma diɲɛ nɔfɛ n'i y'a baara n'i ma diɲɛ sɔrɔ dun i ye baara fu de kɛ e y'a faamuya voilà ni dɔnni dir'i ma diɲɛ kama ko n'i ye nin baara i bɛ kɛ fɛntigi ye i bɛ kɛ mɔgɔ dawulama ye i bɛ kɛ masa ye ni e y'o baara k'o baara k'o baara e ma foyi sɔrɔ i ye baara fu kɛ i tɛ baraji sɔrɔ a la koyi parce que i m'a baara baraji ko kama donc o la i tɛ baraji in sɔrɔ i y'a baara fɛn min kama i t'o sɔrɔ parce que dɔnni tɛ dɔnni ɲɛnama ye n'o tɛ ni diɲɛ ko don laturu dɔnni bɛ maa wasa hmm? awɔ ni diɲɛ ko don walahi ni diɲɛ ko don ka diɲɛ sɔrɔ ka fa a la tewu laturu dɔnni bɛ maa wasa walahi tew a bɛ maa fa tew laturu dɔnni ye ayi ayi ni diɲɛ ko don ni diɲɛ ko don diɲɛna kɔnɔfɛnw n'olu nɔfɛ ko don n'i ye laturu dɔnni kalan i wasara dɔnni ko la ko ne de y'a f'i ye walahi fo ni o y'a sɔrɔla i bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ min ye lahara ko ye i na alahuma sɔliw kalan sɔlatuli fatihiw bɛ kalan ah o la i na hajitalafasakow kalan ka sɔlatu nariyaw kalan o siraw caman bɛ yen n'i y'o kɛ o ye laharako ye o dɔnbaaw fana bɛ diɲɛ d'i ma n'a ye nka laturu laturu de ye sisan sisan ye laturu dɔnni wasalen don diɲɛ sɔrɔ de la sisan sisan mɔgɔ min bɛ laturu dɔn a bi diɲɛ nɔgɔya i ma sisan sisan ka tila ka waati f'i ye ka d'a kan voilà o ye laturu dɔnni ye a wasalen don dɔnni wɛrɛ ɲinini ye ni n'a sɔrɔ diɲɛ nɔfɛ ko kɔni don laturu dɔnni wasalen don eh, eh, eh, tarawele k'o f'i ye nin de don a tɛ tɛmɛ o kan voilà Eh, professeur n bɛna hali bi o laturu diɲɛ nɔfɛtako la Eh, k'a walawala an lamɛnbaaw an filɛlibaaw hali bi ka u k'a faamuya k'a daminɛ diɲɛ dɔnniw la kalanw na ka na kɛnɛyaw la ka na lakanaw na ka na musofuru kɔnɔ fo ka na nafoloko kɔnɔna la diɲɛ mhm. laturu dakunya laturu bɛ nin bɛɛ lase maa ma mhm.
n bi o welewele da diɲɛ kɔnɔ en tant que i bɛ dugukolo sanfɛ ala ka kabakolo jukɔrɔ i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana na n'i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn u k'an wele i k'i tɔgɔ fɔ n ye ani i ba tɔgɔ i b'i da de n'i y'i tɔgɔ fɔ n ye k'i ba tɔgɔ fɔ n ye i bɛ telefɔni tigɛ ka kuma bila o yɔrɔ la k'a daminɛ kabi i ka denmisɛnninya kabi i si bɛ san naani na n b'a daminɛ kabi o waati fo ka na se an ka kuma don ma n b'a bɛɛ f'i ye k'a ban pewu walahi laturu la awɔ ni n tilala n bɛ tila k'a f'i ye ni masaw bɛ yen i b'u ɲininka a fɔra ko ko minnu kɛra i ka denmisɛnninya kɔnɔ ni tiɲɛ don ni nkalon don ni masaw bɛ yen n'u ɲininka o b'o tiɲɛ f'i ye o tuma diɲɛ n'a fɔra ko diɲɛ bi sɔrɔ laturu kɔnɔ kuma caman o kuma caman bɔra minɛ o ye un coup de ye wala donc i b'a ye kɔlɔlɔ fɛn o fɛn b'i ka adamadenya kɔnɔ n b'a bɛɛ f'i ye sababu minnu b'i kan sababu jugu minnu b'i kan a ma se k'i da don o la o gɛlɛya min b'i kan ne b'a dɔn i ka gɛlɛya niveau a n'a sɔrɔla sababu min na n b'a bɛɛ f'i ye wa sababu min bɛ se ka gɛlɛya in wuli k'a bɔ i kan n b'o fana f'i ye o de la adamaden mana to gɛlɛya kɔnɔ cogo cogo faantanya juguma kɔnɔ cogo cogo n'i ni laturu dɔnbaa ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'i ka dolo lajɛ k'a dɔn e yɛrɛ ye maa jumɛn ye ko minnu b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kabi denya kɔnɔ fo sisan k'o bɛɛ ɲɛdɔn saraka kelen pewu b'i ka diɲɛnatigɛ yɛlɛma yɔrɔnin kelen walahi saraka kelen mais o b'a sɔrɔ i ye san mugan kɛ k'i ko nasiw la ka jiriw ko ka misiw faa ka ɲaamɛw faa ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ mais saraka kelen a b'i ka diɲɛnatigɛ yɛlɛma yɔrɔnin kelen bon o la ni diɲɛ ko don laturu wasara n b'o de f'i ye
An lamɛnbaaw aw ye aw abonné aw y'a partagé ni professeur ka vidéo ninnu nafaba de b'a la diɲɛ kɔnɔ min bɛ maa bɔ misali ye min bɛ maa bɔ kunpa la min bɛ maa kodɔn lase maa ma laturu bunakun kan minnu b'a kamanagan kɔnɔ la bi professeur o tɛmɛnen kɔfɛ n kan bɛ nafolo de ma n bɛna nafolo diɲɛ kɔnɔ fɛn min tɔgɔ ye nafolo n kan tɛ garijɛgɛ ma dɛ nafolo min fo diɲɛ bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ ka i bila mali miliyardɛriw ka i bila eh, maa tannan kɔnɔna na wali kelen farafinna maa tannan kɔnɔ maa minnu tɔgɔ bɛ fɔ miliyari kunna kun na laturuba dɔnbaa bolo est ce que nin ko in ye ko gɛlɛn ye wa k'i bila miliyardɛriw cɛ la su ko dugusajɛ ko gɛlɛn don laturu dɔnbaa bolo wa sali fɔlɔ fɔlɔ ta min kan o ti kuma o ti kuma caman ko ye o ne yɛrɛ yɛrɛ bamakɔ yan fɛn min ne nana bamakɔ yan waati min na ani fɛn min taara ka ne sɛgɛrɛ bamakɔ yan a bɛɛ kɛra e ɲɛna ko dɔw bɛ yen olu ye kabakobaw de ye ɲɛnamaya kɔnɔ lesɔn de don a bɛ mɔgɔ wasa kojugu walahi